Is dóigh liom gur thosaigh mé le Imram an chéad bhliain go raibh Imram ann, bhí me páirteach sa chéad imeacht mar scríbhneoir agus chuir mé an-spéis san fhéile, shíl mé go raibh rud éigin úr ann, go raibh siad ag iarraidh theacht ar ionaid éagsúla agus bealaí nua le rudaí a chur i láthair agus mar sin agus léirigh mé an spéis a bhí agam agus an chéad rud eile bhí mé ar choiste na bliana ina dhiaidh sin agus go luath ina dhiaidh sin iarradh orm dul sa chathaoir agus tá mé ann ó shin agus bainim an-taitneamh as, tugann sé deis castáil le scríbhneoirí de gach cineál, le léitheoirí de gach cineál. Spreagann sé mé le leabhar a léamh, dáiríre, agus sin an sprioc a bhí le Imram an chéad lá riamh, ná tuilleadh daoine a mhealladh i dtreo na leabhar. Ceann de na rudaí a thosaigh muid a dhéanamh, is dóigh liom, trí bhliain ó shin don chéad uair, chuir muid tús leis an fhéile le oíche ómóis, agus an míniú atá taobh thiar de sin ná, duine éigin go bhfuil, a shaol caite aige nó aici ag cur litríocht na Gaeilge chun tosaigh agus an chéad bhliain go raibh sí againn bhí oíche againn do Phádraig Ó Snodaigh, ní hea, an chéad bhliain go raibh sí againn bhí oíche againn do Mháire Mhac a' tSaoi agus bhí an-oíche ansin agus is saghas meascán de. scríbhneoirí eile agus ceoltóirí ag teacht i láthair in ómós don don duine agus d'éirigh chomh maith sin leis an chéad bhliain sin gur shocraigh muid é a eagrú arís, rud a rinn anuraidh agus bhí oíche againn do Phádraig Ó Snodaigh agus arís go leor ina chás siúd, go leor de na scríbhneoirí go raibh sé féin tar éis seasamh leo thar na blianta ó bhunaigh sé Coiscéim agus gan dabht a chlann féin agus go leor ceoltóirí eile. Tháinig siad i láthair chomh maith, agus i mbliana is foilsitheoir eile, mar a tharlaíonn sé, ní gá gur foilsitheoir a bheadh ann in aon chor, ach an Monsignor Pádraig Ó Fiannachta, go bhfuil cion fir déanta aige ar an méid sin dóigheanna, mar fhoilsitheoir leis An Sagart, mar scríbhneoir é féin, mar. fhear acadúil mar dhuine a spreagann scríbhneoirí eile, go háirithe i gCiarraí anois le roinnt blianta anuas, agus mar dhuine a bhí i gceannas agus a chuir tús agus deireadh le aistriúchán ar an Bhíobla, rud, déarfainn, go bhfuil sé ar an chloch is mó ar a phaidrín, mar a déarfá, dá mbeadh sé ag caint. Ach. Fear lán cuideachta é agus mar sin de chuaigh muid chuige agus d'iarr muid air an mbeadh cead againn a leithéidí seo de rud a dhéanamh ina onóir agus bhí sé breá sásta agus dá bharr sin cuid de na de na filí is mó go mbíonn sé féin ag plé leo le tamaillín anuas Nuala Ní Dhomhnaill, Uncail Pádraig atá ann di siúd. Tá Nuala le bheith ag léamh ar an oíche sin. Tá roinnt filí eile a bhí páirteach i gceardlann fadtéarmach mar a déarfá sa Díseart sa Daingean, Dónall Mac a' tSíthigh, Bríd Ní Mhóráin, tá mé ag dul daoine a fhágáil amach anois de bharr nach bhfuil an rud os mo chomhair amach, b'fhéidir go mbreathnóidh mé air le bheith cinnte. Yeah, Nuala Ní Dhomhnaill, Bríd Ní Mhóráin, Dónall Mac a' tSíthigh, Ceaití Ní Bheildiúin, Tadhg Ó Dúshláine, Peadar Ó hUallaigh agus ansin tá ceoltoirí arís baint acu le Ciarraí, Seosaimhín Ní Bheaglaoich, Steve Cooney ag déanamh tionlacan le Seosaimhín, Eoin Duignan an píobaire. Agus is daoine iad uilig agus bheadh aithne mhaith ag an Monsignor Ó Fiannachta ortha. agus is é, is ceiliúradh i measc cairde atá i gceist leis an oíche sin dáiríre, agus sin rud a bhíonn againn go dtí seo, agus is bealach deas é le tús a chur le himeachtaí na seachtaine, bíodh seachtain nó deich lá nó pé rud atá againn i mbliana, de ghnáth bíonn sé níos faide ná seachtain. Sin ceann de na príomhimeachtaí agus tá sé ar siúl an chéad Aoine den fhéile, nach ea? So beidh daoine saghas ag teacht don deireadh seachtaine, tá an dá dheireadh seachtaine clúdaithe againn, so do dhaoine nach mbíonn i mBaile Cliath i rith na seachtaine, shocair muid ar chuid de na himeachtaí go mbeadh súil againn go meallfadh siad slua réasúnta ar siúl an dá dheireadh seachtaine agus sin an chéad cheann acu an oíche ómóis don Monsignor Ó Fiannachta. Bhuel, an tionchar ba mhaith linn a bheith againn ar dhaoine ná go spreagfadh sé daoine le leabhair a cheannach agus a léamh. Sin an fáth go bhfuil muid ann mar bíonn sé fíor-dheacair poiblíocht cheart a fháil do leabhair Gaeilge sna meáin ar fad, na nuachtáin, raidió, teilifís agus mar sin de. Is dóigh liom go bhfuil rudaí ar nós féiltí litríochta. Meallann sé daoine. Freastalaím féin ar chuid acu i mBéarla agus rudaí ar rudaí dátheangacha. Agus meallann sé daoine. Agus is minic go mbeifeá ar an láthair ag éisteacht le duine ag léamh sliocht as úrscéal nó gearrscéal nó filíocht. Agus b'fhéidir duine éigin go raibh. ainm an duine nó saothar an duine saghas cloiste agat ach nach raibh sé léite, agus go spreagfadh an léitheoireacht tú le dul ag deireadh na hoíche agus cóip den leabhar a cheannach, agus déanaimid iarracht a bheith cinnte ag gach aon ceann de na himeachtaí go mbíonn leabhar leis na daoine atá ag cur rudaí i láthair ar an oíche ar fáil agus ar díol, ní díreach an leabhar atá b'fhéidir úr nua ach leabhar leo ag dul siar móide leabhar le daoine eile. le daoine a spreagadh i dtreo na litríochta, mar táimid ar fad leisciúil, agus má fhaigheann daoine, is dóigh liom go bhfuil litríocht na Gaeilge ar chaighdeán chomh hard sin, má fhaigheann daoine blaisiú beag den rud atá ar fáil, go spreagfadh sé iad, ach is é an deacracht atá ann ná an blaisiú beag sin a thabhairt dóibh, agus tá IMRAM ann le, saghas, bealaí tarraingteacha agus modhanna cur i láthair úra a aimsiú leis an oíche a dhéanamh tarraingteach do dhaoine mar oíche shiamsaíochta ach istigh ina lár agus istigh i lár gach aon ceann acu is é litríocht na Gaeilge an rud atáimid ag iarraidh a chur chun tosaigh agus bheadh súil againn go mbeadh an teacht i láthair chomh maith agus chomh snasta agus chomh tarraingteach sin go mbeidh sé deacair ar dhuine saghas imeacht gan ar a laghad leabhar amháin ag baint leis an oíche a thabhairt leis nó léithi abhaile.